niile chọọ ka erie ji ma ndị omenala ma ndị ụka ife dị mkpa bụ na a ga-ewepụta ji ewepụta ji ekpe ekpele na-agarọ abanye na ihe gbasara alụsị na ife ndị ọzọ hmm. ọ na-eme n'ebe ebe ebe na mahadum o nwere ụfọdụ ife a ga-achọ ime apụta ekpekọta ekpele ọnụ mana onwe ekpele agarọ abanye na mmadụ ga-agazie gbuo ọkụkọ ma ọ ga mee nke ọzọ ma ọ mee nke ọzọ ndị afụ a ga-ekpozuga ndị afụ hmm. ọ bụ na ọ garọ ekwenwu omume ndị ọbụla ribe ji na ogwe fa ọ dị n'iwu naijiria hmm. gbasaziri eh, ọmalịcha ajụjụ ị jụrụ ma o nwere ihe ọzọ dị na ji a hmm. anyị bịa n'anị igbo ji abụrọ sọsọ nri dị ka a na-eri ya ejikwazi ji eme ife ndị ọzọ m ga-emetụ aka na ụfọdụ wee bịata na nke a ị jụrụ kịta ndị Igbo na-eji ji achụ aja ọ ya kpatara eji sị na ọ bụrụ na ọnwụ egburọ ji eji chụọ aja ọ ga-epurịrị ome inu a sị na ụdị ife bụ epụta ọnwụ egburọ ji eji chụọ aja ọ ga-epurịrị ome o nwekwaziri aja a na-akpọ aja eze enu ọjị na ọkụkọ na ogugu ka eji eme nke afụ Eh, ndị igbo na eh, ịbịakwazi na ụfọdụ ụnọ ụka kịta achọkwazi inye onyinye a na-eji ji afụ wee na-enye onyinye mana ọ bụzirọ n'ụdị nke alụsị na ụdị nke a na-ekwu n'okwu chineke Eh, ikene chineke maka ọmarịcha ife o meere gị wekwazi ife o mere aka ife aka rụpụtara wee kene Chineke nke ji na ọkụkọ a na-edobe n'elu ka ezi ike dị ife a ya bụ nke afụ gbasara igbo na-adị eje ụka nke ọzọ o nwere ife ọzọ dị mkpa nnukwu na igbo jikwazi ji agwọ ọya ebe a ka m na-aga hmm. so ọ bụrọ sọsọ na a na-eri ya eri eji achụ aja ejikwazi eh, azụ afịa hmm. ya bụ eh, inye onye nke were ego na ife ndị ọzọ bịa afịa naanị egbu- afịa naanị ụbọchị naanị igbo jiri biri ọ ji bụ isi afịa a na-azụ mana o nwere ife ọzọ dị n'ime ji imetụ aka kịta metụrụ na arụ m ji chọọ ka m banye na akụkụ ndị mmadụ adịchegara eche ọfụma ndị adịchegara echiche gbasara ya. abịa na nke afụ ihe gbasara ji aga m asị igbo bụ igbo na-ege ntị kịta si gafee sọsọ n'ime mmemme ji banye na

anụrụ m ihe onye ụkọchukwu na-ekwu wee na-ajụ sị ya o nwere ihe gbara gharịị n'iri ahịajọkụ maka na ji bụ omenala ndị Igbo daalụ I- i- ị nwetara nke ebe ahụ?
o mebiri maka na tutu erie ji n'ala Igbo Mhm. ndị omenala na-aga n'anị wee sị anị na oge eruole mgbe anyị ga-eri ji ma wee kene anị wee kpọkuo Chukwu ọchọwa Abịama nke bi n'eluigwe ebe a welie ọkpọ ha elu sị ha Chineke jikere na anyị ekelele gị o. oge eruole mgbe anyị ga-eri ji o nwere ihe ọjọọ nọ n'ime ya megidere ndị ụka daalụ That is my big question. daalụ Mm.
ndewo ana m ekene gị ee, ka i si welu jụọ ajụ gosiri na m ị matara ụfọdụ ife dị na ife Mm. nke izi bụ na m, ji dịka nri ndị igbo enwere ihe ọjọọ dị n'ime ime ji achọrọ m ka m kọwalụ ma ndị omenala ma ndị ụka ihe a o nwe ihe dị njọ dị na ji ọ bụrụ na ị ga-etinye ebe alụsị n'ime ma na gị nwere erikwa alụsị ji dị ka ji ọ ya kpatara ụfọdụ ga-ekwuo ji ọfụọ na ji ochie ji bụ ji ma ọ dị ọfụọ ma ọ dị ochie adakwa ama ama ọ ji afọ dị ọfụọ ga-emecha bụrụ ji ochie ya bụ na ihe igbo ji eri ji bụ na ewego ihe ubi ya bụ akpago ike eh, ikenga apụtago na ezi pụta na ifite akpago ike rụpụta ọlụ wee wee ihe ubi ihe a bịa wetere dị ọfụọ ọ dị farm fresh oge e wetalie inye ekene bụ mmụọ ka a na-enye ekene ya achọrọ m ịkọwa na o nwere ife dị iche na oge mbụ oge ụka abịabara n'ana Igbo ị chọkwa itinyekwa oge ndị ọcha na mmepe na gọọmenti bịara n'ana Igbo nwere ife dị iche mhm. mụta onye so nwere ife dị iche ọ kwa ndị Igbo na-agbara agba ọtọ fa ọ ga na-agba ọtọ tata mba ha nakwa egbu ejima ọ ga na-egbu ejima tata mba ife na-agbanwe omenana na-afọ omenana dị mma nwanne anyị akịta nọ na London ọ bụ na oge igbo bụ igbo ọ gaghị anọ n'ebe afọ ama nna m ife na-ekwedo o yi akwa ndị ọcha na ife ndị ọzọ egwu ndị ọcha ka ọ na-agba na ife ndị ọzọ hmm. ya bụ ife m chọrọ ịkọwa bụ na ife o nwere ife gbasara okwe okwe mmadụ siri ezigbo ike o si na mmụọ hmm. ife dị mkpa bụ na mmadụ kenere mmụọ mmụọ afọ nwere ike ịwụ mmụọ ọbụla a na-ekenekwe eh, John 4 24 Chukwu bụ mmụọ ya bụ na mmadụ were ihe mmụọ nyere ekene mmụọ n'ụzọ o si dị ya mma n'ụzọ okwe si nabata maka iti ya taịs ị hụ na emeneghị na eh, eh, onye bịa n'ụlọ ikpe ọ bụ onye ụka ma ọ- ọ- ọ- ọ ṅụọ iyi ọdọda ya bụ ọ ihe onye etu esi tukwu ka ga-esi chụọ aja nwanna ife ka nchọrọ ka nkọwa mm, abịa na igbo mbụ ife afụ na-eme o nweghị ihe dị njọ dị n'ime ya mana ebe ụka bịagoro onye ọna soro okwukwe ya mm, ọ bụ mmụọ ka a na-emere ife ya bụ ọzọ na mmụọ afụ ị na-efezi tata bụ jesu kristi ọ bụ zuru ije na eheji ọgụ mm. bụzi na aja ana aja ana erighị ebunu orie oke mkpi ịfụ na ụfọdụ aja niile a na-achụgasịzi imee dịka okwukwe gị si wee nye ebe ọnụ mmụọ mmụọ ka ị na-emere ya aja ana eji ọkụ ha ha mmụọ chukwu na onwe ya ọ bụ mmụọ ka ọ bụ na ọ bụ mmụọ ka a na o nweghị ihe dị njọ na ịchụrụ mmụọ aja inye ya ekene maka ọmarịcha ife o megasịrị mana onye ọna ga-eme dịka okwukwe si dị na mmụọ nke o kwere na ya Mm. ka mmadụ ghara iri ihe ọ na-asọ nsọ Ah, eziokwu Em, hello Ị- ịma na hello
Yes.
Kene na ọka onye London.
Ọ Chinedu, ọ onye London ka na asọ. Daalụ. Ana m asị, ife ị na-akọwa doro m anya.
Daalụ. Mana ka o doo unu anya na Igbo dị mbụ ya bụ eze na oyibo abịa. Nke a pụtara na anyị na-efe Chukwu n'izizi mbụ rute tata ndị Igbo na-enye Chineke nsọpụrụ mana ụka bịazi wee na-akọwa na anyị bụzi ndị ọgọ mmụọ megharịa si anyị mmiri Chukwu wee kpọzi anyị pagan who is a pagan amongst us I- ị na-anya okwu afa na n'ebe ihe niile anyị na-akpọku Chukwu Ndị ọgọ mmụọ na-akpọ Chukwu Okike Abịama. Okwu Ndị na-aga ụka na-akpọ Chineke Chukwu. Daalụ. Ndị na-ekpe eh, alakụba na-akpọ Chukwu nke ha Allah and so on and so forth. Kedu ebe anyị siri gahie ụzọ? Daalụ. Kpatara n'ụbọchị taa bụ ụmụ ụmụ anyị mụtaziri adịghị asụ Igbo maka anyị napụrụ ha asụsụ anyị. Nke afụ Anyị ajọka. napụrụ ha omenala anyị. Nke afụ ajọka.

ihe gbasara chukwu a ọ na-ekwu emesịa anyị ga-eme nkọwapụta gbasara chukwu Chukwu- ihe bụ chukwu n'ala igbo Eh, a ga-akọwa ya ka ụwa niile nwee ike ghọta ihe bụ chukwu Eh, maka ụfọdụ oge abịa n'ala igbo e nwere ọtụtụ ala igbo ebe e nwere okwu chukwu okwu etu esi enwe okwu alụsị Mhm. o nwere nke dị n'ihembosi o nwere nke dị na arọ arọchukwu Mhm. ị fụ na ụfọdụ oge ka m hapụ ihe gbasara a ga-akọ gbasara chukwu chukwu ka esi ghọta ya ọkasị ka nghọta miri emi gbara mgbọrọgwụ si wee gosi ihe bụ chukwu ka a ghara ịba n'ime maka na a baa n'ime orika esewo towe ka ọ bụ ofu ife m chọrọ imetụ aka iji were zaa ya ajụ ọ bụ Ee, ofu ife imetụ aka gbasara omenala dịka asụsụ ejirimara onwe onye na-eme ka nwa ya ghara ịsụ igbo onye afụ mere alụ maka na asụsụ na ọ dụ ka omenala ekwupụtara ekwupụta ya bụ onye na-asụ asụsụ obodo ọzọ na-amarọ asụsụ ya na ọ dụ ka onye na-ese n'elu o mere alụ a na-ekwu sị o wee sị na ya agaghị asụrụ ụmụ ya igbo ka ọ ghara imebi oyibo fa na-asụ ọ bụ alụ ka ọ bụ onye afụ abụrọ onye igbo mana ife ndị a abụrọ ife anyị ga-aba e- e- e- ekwu kịta azago m ajụ afụ etu m si zaa ya ana m ekene chineke na m zarị ọfụma Eh, m- m bara m bara na akụkụ ya niile wee zaa ya

anyị ana m aghọta ya as omenala ndị Igbo and ana m aghọta ya dịka Reverend Fada si wee kọọ ya ana m aghọta ya na ịwa ji abụghị ihe edebere maka alụsị

ka a hapụzie ka o si za ife afụ malụ mma ọ malụ mma ihe gbasara mmụọ na ji ikene mmụọ nwe ji ka onye si tukwuru ya si etu afụ chụọ onwe ya aja ka esi nwe okwukwe ya si etu afụ wee gaba gbasara eh, uru dị na ji m ji asị onye igbo ọbụla gaa riwekwa ji ya bụ ofu n'ime ozi m chọrọ izi igbo tata bụ onye ọbụna gaa ribekwa ji onye ọbụna gaa ribe ji ọ bụ ozi ọma anyị na-enye tata onye ọbụna gaa ribe ji n'ala igbo ngwa ndị igbo nọ dịka onye ka si London kpọ ndị bi London ndị bi amerịka ndị onye ọbụna riwekwa ji o nwere ebe m chọrọ iji okwu wee gaa mara mma nnukwu ji ihe ọ na-alụ na ana Igbo riri nne ka nka ka mma ụfọdụ ife a sị a na-egosi nwata um, awọ na okwute si metụ aka maka okwute na awọ ofu ife hmm. ife dịka ka m were ife dịka ntutu na akpụkpọ arụ mmadụ o nwere protein dị na ntutu na akpụkpọ arụ a na-akpọ collagen vitamin c dị na ji na-enyere ya aka ọ na-eme pokopoko ya bụ na onye na-eri ji ọfụma ntutu ya na-eme pokopoko ọ dị enwe isi awọ anụ arụ ya na-akwọ mụrụmụrụ ya bụ ọ bụrụ uri ga na-egosi ụmụ ude dị iche iche adịkwa mma ma ụfọdụ ude a eji ji were alụ ya maka ị bịa na ji ma isi ji ma etiti ji ma ọdụ ji ndị Igbo si na isi ji bụ agwa gana ji mana ọdụ ji bụ atụpụ a n'ahụ ndị mmụọ o ji ebolo gbanụ gbanụ gwujie ji etukwulu ana wee gwuru ọdụ ya hmm. akwụkwọ ji akwụkwọ ji na onwe nke afụ na-enye aka gbasara okuku ume mmadụ ihe na ihe nsogbu si na okuku ume ka esi eku ume n'ụzọ ọbụla ọ na-arụ ya ọfụma ihe gbasara azụ ji na mkpọrọgwụ ji nke afụ bụ ife ọbụna zara aza n'arụ mmadụ ọ na-arụ ya ọfụma inflammations abịazie n'ihe gbasara ụbụrụ mmadụ nwere potassium and folate dị n'ime ji na-enye aka n'ụbụrụ ụbụrụ na-acha ọkụ ị gụọ ichete ịghọta ichete abịakwazi ịgbata i si na ụbụrụ na-agbata na mkpụrụ obi ofu potassium afụ potassium na ụfọdụ vitamins na-enyekwazi aka na obi ka a ghara inwe ụfọdụ ọya na-abụ ọ nọgụdo o were ofu akụkụ arụ mmadụ dịka stroke ma nke na-anyido mmadụ dịka rheumatism arthritis onye ọbụna bụ onye na-aya ọya shuga ga-aribe ji maka na ji bu ife a na-akpọ manganese na diabetes ma nke na-agbago agbago ma nke na-agbada agbada mana ọ dịkwa mkpa ka a ghọta na ji dị n'ụdị n'ụdị ị ga-ama ji nke ị ga-eri dịka ife dịka diabetes gaa rie ji a na-akpọ adụ i rie ji bụ adụ ma ị sụrụ asụ ma ị hụrụ ahụ ji na-eme shuga dị n'ahụ gụ ewere ọnọdụ kwesịrị fa o nwere ka ọ gbago o nwere ka ọ gbada nke ọzọkwazi ndị a na-achọ shape weight loss o nwere ife fiber ọ dị na ji ọfụma nke a na-arụkwa ọrụ gbasara afọ nsogbu afọ niile na vitamin B6 ya bụ ụfọdụ ife ndị a bụ ife ga-abụ ị na-eri ji kasị ịmalụ ji ga na-eri oge na-ekwu gbasara nke diabetes ife m ji kpọọ adụ afa bụ maka o nwere ji na-ebuni shuga mhm. ndị ọkachamara ji wee kwuo na ịchọọ iri ụdị ji afụ i sie ya na azụ ya hmm. eh, sie ya na azụ ya o nyere aka i rie ọ ghara ime ife afụ ọ na-eme hmm. nke ọzọkwazi abịa n'ihe nwoke jiri bụrụ nwoke ya bụ abịa na mkpụrụ nwoke jiri bụrụ nwoke na akwa nwaanyị ji bụ nwaanyị ji na-enye aka na ya ọfụma ọkwazi ji afụ na-eme ka mkpụrụ nke afụ pụta ụmụ nwaanyị na-eri ji sọsọ oge fa mụchalụ nwa ha ghọta na ha ga na-eri ji tupu a mụọ nwa enwe ike mụọ nwa mụkwazi nwa eburu ọlụsị nwa eburu ọlụsị nke ọzọkwazi o nwere ụdị ji a na-akpọ ji ọfịa maka ji erika enwere ji adaka nwee ji enyi nwee ji anụnụ nwee ji mbuna nke a na-akpọ abana nwee ji ọcha e, ị gụrụ ya na-aga o rika aha ji erika mana ụdị na ụdị dị iche iche n'ime fa nwere ife fa na-alụ hmm. ya bụ ịbịa ife dịka nke a na-akpọ ji ọfịa ọtụtụ nsogbu ndị mmadụ na-enwe dịka nke a na-akpọ ma infection four minutes then nke a na-akpọ ma mena nsogbu dị iche iche ma oge nwaanyị na-anọ n'ọkọchị na udu mmiri menses na ovulation na ife ndị ọzọ ụmụ ife niile afụ nke afụ na-alụ ya ọfụma ọfụma itikwazi aka na ebe ọzọ dị mkpa nnukwu

ndị nwụrụ anwụ bụ nwoke na-anọ n'ọkwa alụsị a mkpụrụ obi ya ji e- e- eji ogilisi na ife ndị ọzọ eme mkpụrụ obi ife afụ mana ọ bụ ife m chọ ka m kọwalụ nwata on- onye a abịakwa n'akụkụ igbo ndị ọzọ ihe a na-agba arobinagụ ebe mmụọ ndị nwụrụ anwụ bụ ụmụ nwoke na-anọkarị chukwu karịrị arobinagụ ọ ife m chọ ka maka oge adịrọ kịta chukwu karịrị arobinagụ Isaiah 40 verse 10 God said before me no God was formed and that's why there be no other God abịa na ọrụ ezinụlọ omenala agarọ emegide omenala ọdịnala agarọ emegide ọdịnala ka e nwee ike kpaa oke na ọdịnala omenala ife gbasara arobinagụ achọrọ m imetụ aka gbasara ya onye na-eje ọrụ ezinụlọ bụ onye chineke ezirọ ka ọ jee ụdị onye a nwere ike ịba na nsogbu ka anyị kwụsị ya ebe afụ mana ka m bịa mana chineke karịrị ihe niile ya bụ e nwere ọrụ ezinụlọ dị mma nwee nke adịrọ mma nke dị mma bụ nke chukwu batara jiri aka ya rụọ maka na ọgba ndụ agba ochie e nwere ọgba ndụ agba ọfụọ novi et aeterni testamenti dị n'ọbara Jesu eji emegide agba ochie hmm. ya bụ na um, enwere ọrụ ezinụlọ dị mma ka eji Chukwu wee lụ onye karịrị ife niile So what I want to say here is eh. uh, all our all our people ndị Igbo niile n'akụkụ ụwa dị iche iche uh, program a ga-abịa ọzọ ị nọ na London ị nọ na Jakarta anywhere ị nọ in the world you get ABS uh, channel 24 Ọka next week Fada Bona ga-abịa ebe a and ọzọkwa ah, mbụrụ ume ndị ichie na Ogidi ọ ya nọzie ichie Kingsley Anyaegbunam Ndirika a na-atụ anya na ọ ga-anọ ebe a izuụka ọzọ wee were n'ebe a ka anyị na-apịachi ọnọdụ taata ihe gbasara iri ji a sị na ije tebe aka fada nke a nwere kọtụ wan anyị emere kọtụ maka ibidobeghị ebido origa ekwu maka ka ji si bịa n'ala Igbo o nwere ka o si bịa n'ala Igbo wee bụrụ ya so Aka ya ebe na nke ndị be anyị ka ọ dị na n'izuụka ọzọ anyị eme agba nke abụọ ihe gbasara iri ji na ife ndị ọzọ Ee, n'ABS channel 24 ka m na-asị unu deeme deeme afa m bụ Jude Mascot Obiagwu onye nhazi program a anyị na-ekenazikwa ọkammụta nnukwu ụkọchukwu fada Bona Umeọgụ dịka o si wee bịa ndewo fada daalụ ka ọ dị nụ ndị be anyị